Enaake anatumiza message ikuveka ngati akundiopseza ikuveka choncho number yake ndi imeneyi imene ili pa screen iyi anatumiza message number yi ndayesa kuipanga track koma sikuonetsa information ina iliyonse yokhuzana ndi anthuwa komanso sindidziwa kuti anthuwa ndi chani amapanga chani sindikudziwa koma message yake ikukamba zakuti ndikhale wokozeka china chake choopsa chikubwera ndiye ndimadikira Ndadikira kwa mawiki awiri. Sindimafuna kukamba za nkhani imeneyi. Padali pa Monday, pa 25 May, 7 koloko usiku. Ndidalandira meseji yochoka ku namba iyi. Namba yake ndi imeneyi. Meseji yake akunena kuti meseji yake ikuoneka kuti ikuchokera ku 7 ala lomi family. Sindikudziwa kuti ndi chani amatani. Ngati mukudziwa zimenezi akuluakulu Mungathe kundiuza kuti ndi chakuti, koma ineyo sindikudziwa. Adalemba kuti, Do your push-ups now because something dangerously big is loading. Then I was like, atanthauza chani? Ndinapanga forward kwa ma guys ena ndi ena. Anandiuza kuti, eh, m'bale, pali china chake walakwa. Ndiye m'munsi mwakemo adanena kuti the next message you get is going to shake kakakaka dziko lako lonse ananena kuti meseji yotsatira imene ndizalandire izapanga chonchi izanjenjemeretsa dziko langa lonse nde sindikuziwa kuti atanthauza chani akuti ndikhale wokozeka china chake chachikulu choyipa chikubwera ndiye ndikhale wokonzeka akuti meseji imenenso ndzalandire idzanjenjemeretsa dziko langa lonse ndiye ineyo ndinali odabwa sorry ndiye ineyo ndinali odabwa kodi zimenezi ndi zichani chochitika ndi chani komabe monga mukudziwa Ife sitimakhala ndi nthumazi izi ndi izi chifukwa chakuti sitinalakwire munthu, ndimangofuna ndikuonetseni zimene zikuchitika. Ndiye ndikumafunanso nditumizenso uthenga kwa anthu amene mwatumiza zimenezi. Choti mudziwe ndi ichi akuluakulu, chabwino ndi choipa chimachokera kwa Mulungu. Mu china chilichonse chimene ukupanga, ukuyenera kuopa Mulungu. Komanso choti mudziwe ndi ichi, ma videos amene ndimapanga ine, sindimapanga ma videos oipitsira munthu mbiri. mm. ma videos amene ndimapanga ine amakhala kuti anthu ake ndosokoneza asokoneza nde timangowapanga expose nde kuti ngati iweyo uli munthu wabwino sungapezeke mu video yanga ndipo sudzapezekamo koma ngati ukupanga zoyipa udzapezekamo mu video yanga chifukwa chakuti panopa ndi pabwalo la afumu afumu ntchito yawo nchani ntchito yawo ndi kukamba milandu nde ifeyo ufumu wathu ndiotani ufumu wathu ndiopanga expose zoyipa nde kwa anthu amene mumapanga zoyipa muzipezeka panopa kaya muti opseza kaya mutitani ifeyo tilibe nazo ntchito chifukwa chakuti tikudziwa chabwino ndi choyipa chimachokera kwa mulungu ngati mulungu analemba kuti inuyo muzatipanga chipongwe chipongwecho tizalandiradi chifukwa chakuti tikungodusamo ngati mulungu ananena kuti inuyo muzakumana ndi akuti muzapanga post nkhani yawo ndizosatira zake azopanga chipongwe ifeyo tizingodikira china chilichonse chimachokera kwa mulungu ndiye palibe chifukwa chokuopani chifukwa choti zimenezozo zinalembedwa kale ndefeyo olo muzitumizana ma messages ndizi palibe chimene chingachitike sitingaope sitingabwerere mbuyo ngati mwapanga zoyipa ifeyo tikupangani expose